Agus anois ar an líne tá Muireann Ní Cheannabháin. tá Muireann ina hOifigeach Gaeilge i gComhairle Contae Átha Cliath Theas. A Mhuireann fáilte go dtí Near FM. Go raibh míle maith agat, tá sé go deas labhairt leat inniu. Ok, a Mhuireann, sula labhraíonn muid faoin nGaeilge i gComhairle Contae Átha Cliath Theas, an féidir leat ar dtús achoimre a thabhairt dom faoi do chúlra oibre ó thaobh na Gaeilge de le do thoil? Ceart go leor, cinnte. Tá mé ag obair anseo sa gComhairle le bliain go leith so níl mé i bhfad tagtha chuig an eagraíocht seo i ndáiríre agus ach is dócha ó thaobh na Gaeilge de chaith mé roinnt mhaith blianta ag obair le Gaelchultúr. Bhí mé ag teagasc ansin i dtosach agus ansin níos deireanaí ag obair leo san oifig ar thaobh riaracháin de ach tá mé sa Chomhairle anois ó mhí Mhárta. Anuraidh faoin tráth seo, is dócha, tá an t-am ag eitilt.
Just ag éisteacht leat agus do ghuth, deirfinn go bhfuil tú as Conamara, an bhfuil? Bhuel, leath agus leath. Tógadh i nDún Droma mé ach is as Conamara m'athair, mar sin bhí Gaeilge agam sa mbaile. Sin é fáth an chanúint. Tá áthas orm go bhfuil an t-agallamh seo á dhéanamh againn inniu mar tá agallamh raidió déanta agam le hoifigeach Gaeilge ó na trí chomhairle eile i mBaile Átha Cliath. agus is é inniu an chéad uair dom a bheith i dteagmháil leat agus Comhairle Contae Átha Cliath Theas you know. Ok a Mhuireann an féidir leat cur síos nó achoimre a thabhairt dom maidir le cé chomh leathan is atá an jab atá agat leis an gcomhairle? Cinnte.
Bhuel, is dócha go bhfuil sé ag teacht leis an méid atá leagtha amach in Acht na dTeangacha Oifigiúla. So, clúdaíonn sé sin roinnt mhaith réimsí de chuid na Comhairle. Clúdaíonn sé leithéidí seirbhís custaiméara, logainmneacha, comharthaí bóthair, fógraíocht, earcaíocht agus mar sin de. So, is dócha, ó thaobh dhaoine atá ag iarraidh bheith ag plé leis an gComhairle trí Ghaeilge, Tá súil agam go dtuigeann daoine go bhfuil sé de cheart acu scríobh chugainn i nGaeilge nó cumarsáid a dhéanamh linn trí Ghaeilge agus freagra trí Ghaeilge a fháil mar sin. So fiú má tá tú ag cur teachtaireacht chugainn ar na meáin shóisialta is féidir é sin a dhéanamh trí Ghaeilge. Agus tá seoladh ríomhphoist ar leith againn freisin. Gaeilge at sdublincoco.ie Má bhíonn daoine ag iarraidh scríobh chuige sin, tá a lán fáilte rompu. Ach tá sé leathan go maith is dócha ó thaobh ó thaobh mo chuid oibre féin de, bím ag plé le rannóga inmheánacha maidir le, bím ag cur comhairle maidir le logainmníocht, ainmneacha nua agus ag plé leis an mbrainse logainmneacha mar gheall air sin agus ag cinntiú freisin go mbíonn muid ag comhlíonadh dualgaisí an Acht. So tá sé sin leathan go maith. Ach tá súil agam go bhfuil go bhfuil sé le feiceáil timpeall an cheantair, mar shampla, go bhfuil go bhfuil an Ghaeilge le feiceáil sa sa cheantar mórthimpeall orainn. Bhí mé ag plé le déanaí le boscaí bruscair nua, mar shampla, agus ag iarraidh cinntiú go mbeadh Gaeilge le feiceáil orthu sin. Mar sin, tá súil agam ar an iomlán go bhfuil an Ghaeilge níos feiceálaí ná mar a bhí ó tharla go bhfuil go bhfuil an tAcht i bhfeidhm anois agus go bhfuil muid ag déanamh ag déanamh ár gcuid lena chomhlíonadh. Caithfidh mé a rá, like, níl carr agam so ní bhímse i gComhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas go minic so níl mé in ann athbhreithniú a thabhairt ar an obair atá agaibh. Agus just ó thaobh an suíomh gréasáin agus an seoladh ríomhphost, yeah, bhíos ag breathnú ar bhur suíomh gréasáin inné agus ceapaim, like, just le tamall anuas like tá fócas maith ag an rogha Gaeilge ar an suíomh gréasáin nach bhfuil tá sí luaite ar bharr an suímh ginearálta nach bhfuil? Tá, tá. Agus tá na suíomhanna gréasáin spéisiúla is dócha mar nach bhfuil siad luaite go sonrach san Acht ach tá an rud atá muid ag cloí leis anseo ná in Áth Cliath Theas ná scéim teanga a bhí againn atá fós i bhfeidhm go dtí go dtiocfaidh na caighdeáin agus séard a bhí i gceist ansin ná go mbeadh an t-ábhar statach ar fáil trí Ghaeilge ar shuíomh na Comhairle ach ar ndóigh bím bím ag iarraidh preaseisiúintí agus fógraí a bhaineann le Gaeilge a chur trí Ghaeilge freisin ach is dócha tá muid ag súil go mbeidh sé sna caighdeáin an méid sin faoi na suímh idirlín agus agus mar sin tá tá muid ag plé faoi láthair cén chaoi is fearr le hí an suíomh a dhéanamh iomlán dátheangach amach anseo mar sin é an rud ab fhearr is dócha ach is is rud atá idir lámh é faoi faoi láthair is dócha agus tuigim ó bheith ag caint le hoifigigh Gaeilge eile gur gur ceist í seo atá á plé ar fud fad na tíre freisin. le hí suíomh iomlán a chur trí Ghaeilge cén bealach is fearr. Bhí an-áthas orm breathnú ar bhur suíomh inné chun chun é a fheiceáil ar bharr an leathanach baile Gaeilge agus an seoladh ríomhphost freisin. Luaigh tú cúpla rud ansin leis an leasú ar Acht na dTeangacha trí nó ceithre bliana ó shin. Déarfainn go bhfuil tú féin agus na hoifigigh Gaeilge ar fud an stáit níos gnóthaí ná mar a bhí roimhe, an bhfuil?
Bhuel, is dócha go bhfuil. Ní raibh mise ag obair mar oifigeach Gaeilge nuair a tháinig sé isteach, mar sin ní bheinn cinnte cén sórt cén sórt oibre a bhí nó cén sórt ualach oibre a bhí ar dhaoine roimhe sin ach is cinnte go bhfuil go leor leor ag baint leis agus is is rud maith é i ndáiríre mar tá an tAcht ann sin le hí cosaint a thabhairt don teanga agus le hí sórt stádas reachtúil a thabhairt di freisin agus mar sin táimse breá sásta a bheith treabhadh sa bpáirc seo agus agus ach tá go leor i gceist leis is dócha agus de réir a chéile bíonn rudaí le ceartú freisin b'fhéidir nach raibh nach raibh i gceart cheana nó atá sean agus as dáta agus mar sin tá go leor leor ag baint leis ach ach sílim féin gur gur fiú go mór é. Ceapaim go bhfuil sé go bhfuil an polasaí 20% ó thaobh fógraíochta an-suimiúil. An mbíonn tú ag déileáil leis sin, a Mhuireann?
Bhuel, mar a deir tú, tá sé spéisiúil, an fógraíocht. Bím féin ag plé leis ansin, tá mé bainteach leis na rannóg cumarsáide anseo freisin agus mar sin bím ag déileáil leis na rannóga eile agus ag iarraidh a chinntiú go gcomhlíonfaidh muid é sin, go mbeidh 20% de na fógraí ag dul amach trí Ghaeilge. Agus tá ag éirí maith go leor linn leis sin go dtí seo agus caithfidh mé a rá go ginearálta tá sé iontach a fheiceáil ar fud na háite san earnáil phoiblí go ginearálta, go bhfuil an Ghaeilge chomh feiceálach agus go bhfuil na fógraí forleathan freisin. Tá suim phearsanta éigin agam in ainmniú ceantar cónaithe nua in Éirinn, sé sin eastáit tithíochta, bóithre agus árasáin, ionas go bhfuil siad ainmnithe i nGaeilge nó go dátheangach. An bhfuil ag éirí go maith libh sa Chomhairle ó thaobh ainmneacha Gaeilge agus dátheangach? ar cheantair chónaithe nua an síleann tú, a Mhuireann? Sílim go bhfuil. Tá rannóg ar leith a bhíonn ag plé anseo le hainmniú agus uimhriú agus bíonn siad sin ag iarraidh an comhthéacs a fháil, abair, ó na forbróirí, faoi cén fáth a bhfuil siad ag moladh ainm ar leith le haghaidh áit agus cén t-údar atá leis, cén cúlra stairiúil atá ag baint leis, abair, agus ansin níos deireanaí sa phróiseas bím féin páirteach ann le cinntiú go mbeadh an Ghaeilge ceart, is dócha, agus go bhfuil, go mbeadh sé inghlactha agus is minic a bhíonn plé ann freisin leis an mbrainse logainmneacha faoi sin. Tá siad thar a bheith cabhrach maidir le ceisteanna faoi sin agus tarlaíonn sé uaireanta go mbíonn raic ann faoi abair an focal gleann, nach bhfuil, go bhfuil an focal gleann againn i nGaeilge áit a bhfuil dhá fhocal éagsúil sa mBéarla agus go mb'fhéidir go mbeadh abair mar shampla an tseachtain seo caite bhí ormsa a rá, bhuel b'fhéarr rud éigin eile a roghnú seachas gleann nó beidh dhá ghleann againn san aon eastát amháin mar sin. Tagann ceisteanna mar sin chun cinn cinnte. Ach tá sé spéisiúil agus ón méid, mar a dúirt mé, tá mé nua go maith sa ról seo agus, agus is sórt ag deireadh an phróisis sin a thagaim féin isteach ach go dtí seo tá sé feicthe agam go bhfuil, go mbítear ag cloí leis na cúlraí stairiúla go minic agus go bhfuil, go bhfuil ainmneacha spéisiúla ag teacht mar sin atá, b'fhéidir, ag tagairt do, do phearsa staire, do phearsa a bhí tábhachtach sa stair agus mar sin de. So tá, tá sé spéisiúil cinnte é sin ar fad. Is breá liom go pearsanta nuair a mbíonn na ceantair chónaithe nua ainmnithe i nGaeilge nó fiú go dátheangach. Like tá fhios agam go gcaithfear eh. na comharthaí bóithre eh. i. na heastáit tithíochta nua a bheith dátheangach ach like tá a fhios agam tá mise i mo chónaí i. gCluain Saileach i mBaile Átha Cliath 15 agus tá a fhios agam ar cúpla eh. eh. blocanna árasán agus nuair a théann tú isteach go dtí an block tá. piléir taobh amuigh de agus ar an piléar amháin tá an ainm scríobhta i nGaeilge agus ar an taobh eile, ar an piléar eile, tá an ainm scríobhta i mBéarla. Is breá liom é sin a fheiceáil. Níl a fhios agam an bhfuil mórán tithe á thógáil i do chomhairle anois ach an dtarlaíonn sé seo an bhfuil a fhios agat, a Mhuireann? Bhuel, Bhuel, caithfidh mé a rá nach bhfuil mé fhéin cinnte faoi cé cén chuma atá air, an mbíonn piléar ann nó mura mbíonn, cén chaoi a chuirtear an chomharthaíocht in iúl. Ach bíonn an t-ainm Gaeilge, deimhnítear an t-ainm Gaeilge freisin agus ba cheart go mbeadh an dá cheann in úsáid. Agus B'fhéidir go bhfuil níos mó eolais agat faoi seo ná mar atá agamsa, ach le roinnt mhaith blianta anuas, like, nuair a bíonn eastát tithíochta nua tógtha, eh, bíonn ar na comharthaí bóithre, bíonn orthu a bheith clóite chomh mór i nGaeilge agus i mBéarla mar, de réir an dlí, le roinnt blianta anuas, nach, nach mbíonn, a Mhuireann? Is ea, is fíor sin agus agus is athrú mór é sin. Ní hamháin ar fud an chontae is dócha go n-aithneodh muid ar fad na comharthaí glasa agus bána sin a mbíonn an Ghaeilge i gcló, bhuel ní bhíonn sé níos lú ach ní ceannlitreacha a bhíonn ann agus go mbíonn an Béarla i gceannlitreacha agus mar a luaigh tú ansin anois de réir an achta caithfidh siad a bheith ar an Ar an méid céanna, caithfidh an dá cheann a bheith i gceannlitreacha nó an dá leagan gan a bheith i gceannlitreacha agus tá tá a fhios againn go bhfuil sé mar sin ar fud na tíre go bhfuil go bhfuil comharthaí nach bhfuil géilliúil níos mó agus tá muid féin ag ag déanamh athbhreithniú anseo ar ar cá bhfuil siad sin agus ag cur plean le chéile le le dul i ngleic leis sin. Yeah, is aoibhinn liom na comharthaí mar seo a fheiceáil nuair a mbímse ag taisteal timpeall na tíre ar fad. Agus ó thaobh comharthaí, ní hamháin comharthaí bóithre, ach ceapaimse go bhfuil sprioc éigin ann mí Márta an bhliain seo chugainn, tar éis an mhí sin an bhliain seo chugainn, go mbeidh polasaí nó dlí i bhfeidhm de réir leis Acht na dTeangacha ina bhfuil, ina mbeidh sé de cheart ag aon saoránach gearán a dhéanamh timpeall na tíre faoi chomhartha mícheart agus beidh ar na húdaráis, údarás é a cheartú tar éis an dáta sin. An bhfuil sin fíor, a Mhuireann?
Féach, caithfidh mé é sin a sheiceáil, níl mé cinnte faoi dhátaí. Ok. Ach an córas atá ann i láthair na huaire ná gur féidir le daoine gearán a dhéanamh díreach leis an gComhairle má fheiceann siad comhartha nach bhfuil i gceart. Nó tagann an Coimisinéir Teanga chugainn freisin ar mhaithe le gearánaithe le rá go bhfuil comharthaí míchearta ann agus téimid i ngleic leo sin freisin. Agus mar a luaigh mé, tá plean á chur le chéile i láthair na huaire chun, is dócha, athbhreithniú níos leithne a dhéanamh ar na seanchomharthaí ach go háirithe agus feiceáil céard tá le nuashonrú. Ach is obair mhór atá ann is dócha mar tá na blianta ann a bhfuil comharthaí ann a bhí i gceart ag an am agus anois atá as dáta is dócha mar go bhfuil an Ghaeilge nach bhfuil sé i gceannlitreacha nach bhfuil sé i gceannlitreacha. Eh, just ag smaoineamh faoi anois, níor smaoinigh mé faoi ag ullmhú le haghaidh an t-agallamh seo ach just is cuimhin liom roinnt seachtain ó shin chonaic mé grianghraf eh de chomhartha i gCluain Dolcáin eh de chomhartha de chuid an Tascfhórsa Dru Drugaí agus an Chomhairle agus bhur gcomhairle agus bhí botún ann. Ní cuimhin liom go díreach cén botún a bhí ann anois ach bhí ceann. So an bhfuil fhios agat faoin chás sin go díreach an bhfuil fhios agat?
Níl fhios agam, níor tháinig sé chomh fada liom ach is chuige sin a iarrann muid ar dhaoine scríobh chugainn mar is dócha tarlaíonn in aon teanga agus má fheiceann tú rud éigin is fiú go mór é chur ar ár súile mar is dócha ní Em. Tarlaíonn, tarlaíonn botúin cló agus tarlaíonn botúin litrithe agus mar sin de agus mar sin tá muid buíoch as daoine as iad sin a lua linn. An bhfuil tú go pearsanta mar bhall de Chumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge a Mhuireann?
Tá, tá mé mar bhall den chumann sin agus tá sé an-chabhrach i ndáiríre bheith in ann bheith ag plé le le hoifigigh Gaeilge eile ar fud na tíre agus is dócha tá muid uilig ag obair i dtreo na spriocanna céanna agus bíonn sé an-chabhrach bheith in ann labhairt le daoine eile atá ag déanamh an phoist chéanna agus feiceáil cén cur chuige atá in áiteacha éagsúla. An bhfuil fhios agat just, like, an bhfuil aon comhairlí contaetha nó cathracha timpeall na tíre Gan oifigeach Gaeilge faoi láthair, an bhfuil fhios agat?
Creidim go bhfuil. Em níl mé cinnte cé hiad. Tá fhios agam go bhfuil an bhallraíocht i gCumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge fásta le tamall beag anuas agus is dea-chomhartha é sin go bhfuil daoine ag fostú Oifigigh Gaeilge ach creidim go bhfuil Comhairlí Contae ann i gcónaí nach bhfuil duine sa ról sin nó b'fhéidir go bhfuil duine ag déanamh leathphost go bhfuil siad ag roinnt an phost sin le rud éigin eile. so mar sin níl aon níl tá go leor oifigigh Gaeilge ann ach is dócha nach bhfuil caighdeán ann go bhfuil gach duine ag an leibhéal céanna nó ag déanamh an phoist chéanna nó ag déanamh an ag caitheamh an méid céanna ama leis is dócha mar sin ach tá súil liom go go bhfeabhsóidh sé sin de réir a chéile agus feictear dom go bhfuil sé ag feabhsú ó thaobh go bhfuil tuilleadh daoine á gceapadh anois. Is dócha, rud amháin atá tábhachtach ná go bhfuil sprioc san Acht Teangacha maidir le hearcaíocht san earnáil phoiblí go ginearálta agus an moladh a bheadh agamsa d'aon duine a bhfuil Gaeilge acu ná do chumas sa teanga a lua má tá tú ag cur isteach ar phost mar is cinnte go mbeadh fáilte roimh do leithéid in aon réimse sa gcomhairle contae mar shampla. Agus chomh maith leis sin ó thaobh an phobail de, Molaim i gcónaí na leabharlanna mar áit a bhfuil fáilte roimh an nGaeilge agus bíonn siad iontach má tá tú ag cuardach ciorcal comhrá nó cuid acu bíonn ranganna ar siúl, bíonn imeachtaí agus cainteanna ar bun. Mar shampla i mo leabharlann áitiúil féin i mBaile Uí Ruáin tá club Gaeilge ansin faoi láthair le haghaidh daoine fásta, bíonn siad ag breathnú ar scannáin agus bíonn cainteoirí acu agus mar sin de agus is áit iontach é le teacht le chéile agus is fiú go mór Siúil síos ag do leabharlann áitiúil agus fiafraí dóibh an bhfuil an bhfuil tada ansin aon imeacht ag teacht suas le Gaeilge, mar shampla, agus beidh siad breá sásta cabhrú leat.